E masa namu e masa ne ko mun kelen de la e tɛ ne bonya ee
aramata e y'o fɔ mun na ka d'a kan i nana n'i sunguru kɔnɔma ye so in kɔnɔ yan
oo araba ayi ale tɛ ne sunguru ye koyi ale ye ne ka muso sabanan de ye ko jumɛn muso sabanan
n bɛ bɔ n ka so kɔnɔ ka na muso kɔnɔma sɔrɔ dukɛnɛmala la ne bɛ e ɲininka o la kuma wɛrɛ fosi ma sɔrɔ e da kɔnɔ k'o fɔ ne ɲɛna k'e ka muso sabanan i bɔra n jigi kɔrɔ dɛ wa i tɛ min kalama araba min filɛ nin ye n diyanyemuso don wa n nikanmuso don bi kɔfɛ n y'a ŋaniye siri k'a fɔ ko n bɛna n ka furumusow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan du kelen kɔnɔ sabula ni ala ye min kɛ mɔgɔ se t'o la e b'a fɛ ne ka mun k'o la sisan i ka min kɛ wa i tɛ foyi kɛ i bɛ to i nɔ la ka dugawu kɛ ni n ka kɔɲɔmuso kurakuranin ye k'ala ka furu ni si bɛn k'ala ka kɛ sima fila ka furu ye ko dugawu wa awɔ n tɛ dugawu kɛ n tɛ dugawu foyi kɛ i k'a bila i kun na mɔgɔ si de tɛ se ka waraba den niyɔrɔ ta k'i sigi ko kɔlɔlɔ t'a la

ali don bɛɛ tɛ kɛ ni kɛlɛ ye sa bi kɛlɛ in nin tɛ ne kelen ka kɛlɛ dɛ e ni ne de bɛna jɛ ka nin kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ e o ye mun kɛlɛ ye tuguni duguwuliko de bɛ so kɔnɔ ɛ mun duguwuliko bɛ yen an cɛ masa o de nana n'a sunguru kɔnɔma ye so in kɔnɔ bi ne de ye muso ye yaala yaala la dukɛnɛmala la ne gɛrɛla a la k'a ɲininka n k'a bɛ jɔn kɔ e b'a dɔn a bɛ ne jaabi ni mun ye k'ale nana a cɛ de nɔfɛ
ah, o fana ye kabako ye tiɲɛ na o ye duguwuliko ye ka na cɛ muso filatigi ka du kɔnɔ e kɔnɔma falen k'e nana i cɛ masa nɔfɛ ne yɛrɛ bolo k'a kunkolo ɲagamina de ye ne gɛrɛla masa na ka masa ɲininka i b'a dɔn masa bɛ mun fɔ ne ye k'ale ka muso sabanan de don aramata an ka taa ni nin ko ye dɔɔni dɔɔni sali ni ne kun ma miiri sɔɔni dɔrɔn ne kun bɛna bala wuli kana kɛlɛ kɛ dɛ an k'a ɲɛɲini ji ɲamajɔlen na an ka taa an bolo da a kisɛ kan n'i y'i bolo d'a kisɛ kan tuma min na i bɛ sɔrɔ ka kuma sali e fana kana n'a fɔ k'i bɛna ne sɔn tɔn cun kɔnɔ sa ne k'i k'i dusu de da ko bɛɛ tɛ kɛ ni kɛlɛ ye an ka taa ni nin ko ye dɔɔni dɔɔni an bɛ kow ɲɛɲini de n'i ma ko ɲɛɲini i t'a ɲɛ sɔrɔ koyi an ka don an ka taa ɲɛɲini ko min mana k'a la an b'a ɲɛ sɔrɔ i jija i ka ɲɛ sɔrɔ a la dɛ n'o tɛ sɔɔni dɔrɔn ne kun bɛ bala wuli ni ne dun ko ko n bɛ bala wuli a bɛ kɛ tiɲɛni ye i gɛlɛya cogo sugu bɛɛ la i ka taa ɲɛɲini k'a la kɛlɛ bɛnnen tɛ ko bɛɛ la n dɔgɔnin i bɛ kow lajɛ ni ji ɲɛmajɔlen de ye aramata furu ye bonya ani dannaya de ye
hali ni nin kun kɛra e yɛrɛ ye

muso e bɛ se ka janjo dɔn hali ɲangara o bɛ se ka f'i ye bari i ka farin i ka farin ni ŋaɲaka ye i ka farin ni forontobilenni ye wa i ka farin ni vɔnvɔnni ye e dun y'o fɔ mun de fɛ komi e sɔnna ka n'i sigi cɛ muso fulatigi ka du kɔnɔ jagoya tɛ n k'a fɔ i ka farin Ah, sali tɛ dɛ sali don a tɛ tɛmɛ nin kan n ko araba de don kariba muso i cɛ kɔrɔkɛ e bɛ sɔn k'a fɔ k'i filila ne ma araba ah, ne ko filila sa dɛ Eh, ah, araba nin barila n na ne kun b'i dɔn koyi i yɛrɛ kun bɛna n jigi lamisɛnya aa i ka kɔnɔmaya y'i bonya dɛ n'e fɛnɛ y'i ban ka taa n ka dugu la ka t'i ɲɛ da n kan jagoya e na fili ne ma sa kɛ n'o tɛ ne kɔni ma fili ban tɛ koyi kow de ka ca bamakɔ yan o de la an tɛ k'an sen sɔrɔ ka s'aw ma yen kariba yɛrɛ bɛ min ee kariba bɛ yen nɔ komi u ka ɲɔgɔnyeba dɔ kan ka kɛ an ka dugu la yen nɔ o de kama ne bilala ale ɲɛ ka na n'o banna a bɛ n'an sɔrɔ yan nɔ ee wa a bɛ ne sinamuso aramata kɔnɔ k'e y'an cɛ masa muso sabanan de ye koyi ee ale to yen sa n ko aramata ɲɛ su ne kan yan a kɛlen i b'a fɔ k'a ka wulu su fatɔ la ne m'a ɲɔgɔn ye o ka yɔrɔ bɛɛ kɛ shɔ ni makɔrɔni de ye sa k'a tɛ ne to yen ne ma sɔn ka bɔ fili la koyi ko m'ale ka keleya fa de ka bon kɛ n ko n b'a sama ka bɔ ale ɲɛ la i cɛ fana n'o ye masa ye o fana tugura ne kɔ koyi o y'a to a ka fili de kɔnɔ sa k'a tɔ tintin ka jigin wa n bɛ min f'i ɲɛna tugun kɔ dɛ da n na n bɛna min kɛ aramata la n'a bɔra nin na kɛ ale bɛ keleya a b'a bila o sen an ka bɛnbɛn bɛɛ siri a kan kɛ kan'a bɔ fili la dɛ a to nin cɛ laban ye a taara ne kunbɛn bɔlɔn fɛ ka taa n lajɔ nin kuma la n k'a ma n ko n tɛ kɛlɛ ɲɛ bi dɛ a ko ko kɛlɛ ko tɛ ko nin kɛlɛ in y'an fila bɛɛ ta ye ko bari k'an an cɛ masa k'o taara kɔnɔ da sungurun dɔ la ko ka n'o co ko an ka so kɔnɔ yan ne ko a ma n k'an k'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye n ko n bɛna n bolo d'a kisɛ kan n nana i ɲininka o de ye pɛrɛnpɛrɛn kun y'i kunna tan dɛ to n ko i ka da n na n'an ye nin k'a la kɛ n'ala sɔnna a ma n'ale bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ nin kɔfɛ a b'a ɲɛɲini ka ɲa ko keleya falama de b'a la
a kɛlen i b'a fɔ a bolo kurulen de bɛ si ne m'a ɲɔgɔn ye o maa bɛɛ tɛ kɛ tan

ne ko bɔyɔrɔjan in bɛ taa wagati jumɛn aramata b'i deli i sabali ala faralen don sabalibaga kan n'an ye araba joni ta an y'an yɛrɛ jigi tugu n'an ye araba sutura an ye masa sutura araba nana de ka n'a jigi k'an n'an cɛ bɛɛ ye k'an k'an don a jigi kɔrɔ n'ala ye ɲuman bɔ ɲuman na a bɛ taga sali don kɔni adamaden yɛrɛ bɛ se ka kɛ ten i n'a fɔ ko kunankunan tɛ mɔgɔ min na n'o ye hakilina ye o tɛ ne fɛla ye den min b'a kɔnɔ a bɛ taa wolo yɔrɔ wɛrɛ de ne cɛ masa ka du tɛ kunankunan bɛ n na ne ko n ko ala faralen don sabalibaga de kan aramata n'i ye ɲuman kɛ ala b'i sara n'i ye juguman kɛ ala b'i sara ala k'an fara ɲuman kɛlenw kan ne b'i deli sabali an ka taa ni nin ko in ye dɔɔni dɔɔni e de tɛ alijinɛ tigi ya ne de ye jahanama tigi ye komi ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i b'a dɔn i bɛ mun kɛ sisan kuma bɛɛ kelen misɛnmisɛnnin nafa yɛrɛ t'a la i bɛ fisigi de ɲini sisan i b'a meleke k'a meleke k'a da i kun n'i y'o da i kun i b'a dɔn i bɛ mun k'o la araba ta i k'a ɲun i kun i ka araba ka kɔlɔlɔ i k'a ta i k'a da i kun kamanagan fɛn o fɛn b'a da la a bɛɛ lajɛlen ta i k'a ɲun i kun i bɛ sɔrɔ ka mun kɛ yan i b'i taliba k'i taliba k'i taliba n'o ye k'i taliba k'i taliba n'o ye k'i taliba k'i taliba k'i taliba fo k'i se i dan dugu unhun sali ne k'i ka sabali de n ko ala de faralen bɛ sabalibaga kan an si nɔ tɛ nin ye koyi an furukɛ masa o de nana a muso ye k'a lajɔlen don ka so d'a ma ko n'ala y'a kɛ k'a ɲuman sɔrɔ don min na an t'an sigi an b'a tɔ lajɛ an b'o kɔnɔ nka e don o e tɛ o ne bɛ n ka da sɛgɛn bɔ
ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na bɛɛ tɔɔrɔ fosi tɛ n na tɔɔrɔ sɛ walayi ah, n nana ni denmisɛnnin dɔ ye sisan n bɛ n'o lajɛ awɔ merci amina k'an bɛn
aramata Hmm? I tɛ yiriden dɔ ta ne bɛ fɛɛrɛ ɲini n ka kow la fɔlɔ oh, ne bɛ taa nin di muso lajɔlen ma bari o ka ɲi o ma yiriden ya e ma se k'a ju bɔgɔti k'a d'a ma ayi ju se tɛ ne ye sinon n bɛ t'o fana d'a ma araba yiriden tɛ tiɲɛ na ne teri ne ye nin diyara n ye sa ne nalen ni yiriden ye a ɲɛkisɛ bɛ ɲini ka na tasumakisɛ bɔ kana nin fɔ awɔ ko ne ka taa yiriju bɔgɔti ko ka n'o d'i ma nk'o se tɛ n ye min se bɛ n ye n nan'o de d'i ma
ale ka dɔ k'o la ye ɛ ne de kɔni bɛna n diya nin ko in na sa o ɛ an bɛ k'ale lakeleya ani fana ne bɛna n da timiya ka n sɔn sumaya nin yiriden duman in na nin ta tɛ keleya ye dɛ nin ta ye fɛn wɛrɛ ye kana nin fɔ sali kɛnɛya don kɔni Munna sali fa de bɛ ka wuli i la wa walima mun de don ayi fa tɛ n na foyi t'e la foyi tɛ n na n ka kɛnɛ o kuma ɲɛ tɛ ne na de
fɛn bɛ dugu b'i ɲɛ n tɛ jɛ ni mɔgɔ si ka jɔnmaya ye so in kɔnɔ yan mɔgɔ si de ma ne ni masa ɲɛ yira ɲɔgɔn na kuma tɛ ko k'an furu siri ɲɔgɔn ma aw bɛ ne ye yan i ko sankisɛ subagaya mun b'aw la aw bɛ tɛmɛ ne la e mun sigilen filɛ yan fɛ n'i bɛ fɛɛrɛ kɛ taa fɛɛrɛ k'i denko la ne tɛ jɛ ni mɔgɔ si de ka jɔnmaya ye mɔgɔ si tɛna jɔnmaya kɛ ne la yan du in kɔnɔ yan nɔ ne kɔni b'o kelen fɔ mɔgɔ si ni mɔgɔ min y'a kɛ n na n b'a k'o la a kɛra di e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ tɛ sali de ya sali hmm. a ye mun kɛ i yɛlɛma i ɲɛ bɛ kɔnɔma min congolen na yan fɛ ni muso ye yan o yɛrɛ de ko don nin ye jɔn ye ko masa de ta y'ale den nkalon
i ko di o ma n tɔɔrɔ dɛ n gɛrɛla masa la n y'a ɲininka a ye mun fɔ i b'a dɔn kuma min sɔrɔla ale da kɔnɔ k'ale ka muso sabanan nin ye nin ye i ni ala cɛ hmm. masa sɔnna k'o k'aw la n y'o bɛɛ lajɛlen muɲu n'o tɛ n kun bɛ fɛ ka balawu de wuli n gɛrɛla sali la n ye sali ɲininka o ye n tɔ faga sali ye mun fɔ sali b'i kanto n ma k'an k'an muɲu ko n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ k'an bɛ fɛɛrɛ ɲini a tagacogo la o ma bali n na o kɔni ya o ye lagalagatɔ de ye hali n'i ye ji kɛ kolon kɔnɔ o b'o susu mɔgɔ bɛ e sinamuso ladon tan n tɛ se a bɛ taa ka bɔ yan de den min b'a kɔnɔ a tɛ wolo yan nin y'i siɲɛ ta ko ye nka ne b'a ɲini e fɛ e k'i dusu da y'a mɛn a ni tile nse a ni tile somɔgɔw dun tɔɔrɔ si
terimuso i ka kɛnɛ i bɔyɔrɔ la mɔgɔw tɔɔrɔ s'u la e ko minnu tɛmɛna e ni aramata cɛ fo ka taa se kɛlɛ ma aramata ne ye tulonkɛ dɔɔni dɔrɔn ne bila aramata fɛ a filɛ k'o kɛ kɛlɛ ye ne bolo ii tulonkɛ ah, i b'a sɔrɔ a m'a faamu ne ne n'a sinamuso sali a n'a cɛ masa anw de filɛ ka bɛnbɛnbɛn sira kan k'an b'a nɛgɛn k'a fɔ ko ne y'a cɛ muso sabanan ye aramata tulo da o kan a yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ka kɛlɛ daminɛ yan ka so in wuli k'a jɔ Hi, fo ka ne yɛrɛ ja tigɛ ne yɛrɛ nimisara an ka tulonkɛ la o safɛ ne y'a faamu a y'a nɛgɛn de k'e ye masa muso sabanan ye k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye ha ɔ e dun ye jɔn muso ye o la ɛ masa balimakɛ min bɛ u ka dugu la tan awɔ kariba ɔhɔn o muso de ye ne ye o ɔɔ ala ne tɔgɔ ye araba n y'a faamu ne tɔgɔ nakana ne ye masa terikɛ salifu muso de ye awɔ ne ka baara bɛnnen bɛ ka kɛnɛya sabatili kuma fɔ musow ye min bɛ tali kɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw boloci Saniya waleyaw muso kɔnɔma ka dumuni cogo o n'a ɲɔgɔnna caman tiɲɛ na i ka baara taabolo ka ɲi i jilaja o fɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma i b'a kalama ko muso kɔnɔma ka kan ka peseli matarafa fo ka taa se a jiginni ma wa n t'o kalama baasi tɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o i b'a sɔrɔ kɔnɔmaya kɔrɔ bana bɛ se ka don a kɔrɔ n'o nasugu kɛra a ka kan muso kɔnɔma k'i senna caya dɔgɔtɔrɔso la cogo min na fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ walasa ba ni dennin bɛ kisi tuguni tiɲɛ na n tun t'o bɛɛ dɔn a la yarɔ
ee i bɛ cpn recentrée dɔn wa ayi n t'o dɔn o ye min ye muso kɔnɔma i kan k'i ka kɔlɔsili kɛ dɔgɔtɔrɔso la a dɔnniya bɛ dɔgɔtɔrɔ minnu na i n'a fɔ gynécologue walima sage-femme ani fɛnɛ ko n'i sɔmina dɔrɔn k'i lajɔlen don i ka taa dɔgɔtɔrɔso la min ka surun i la tiɲɛ na ne tun tɛ nin bɛɛ dɔn a la an tɛ nin dɔn an ka yɔrɔ ninnu na yen ani fɛnɛ kɔnɔmaya mumɛ muso kɔnɔma kan ka lajɛli kɛ siɲɛ naani de kana nin fɔ a fɔlɔ ni kɔnɔ ye kalo saba sɔrɔ a filanan ye jumɛn a filanan ni kɔnɔbara ye kalo wɔɔrɔ sɔrɔ a sabanan ni kɔnɔ ye kalo seegin sɔrɔ i bɛ taa pezeli kɛ a naaninan ni kɔnɔ ye kalo kɔnɔntɔn sɔrɔ i bɛ taa pezeli kɛ o bɛɛ de bɛ kɛ ee o bɛɛ b'a la dɛ aa ne kɔni ma nin si kɛ sa o nka
u y'a ye k'a fɔ ko kɔnɔmaya na banamisɛnnin tɛ ban n'a fɔra ko kalo saba o kalo saba i ka taa lajɛli kɛ muso dɔw bɛ se ka saliya o la sa u y'a lajɛ k'a yira k'a fɔ ko muso kɔnɔma ka lajɛli ka kɛ kalo o kalo siɲɛ kelen kalo o kalo
kɔnɔmaya kow ka ca i b'a sɔrɔ kɔnɔ dɔw bɛ yen o kɔlɔlɔntan tɛ i n'a fɔ denkisɛ bɛ taa sigi denso sanfɛ
o fana y'a sugu jumɛn o bɛ kɛ walima kɔnɔbara bɛ yen nka denkisɛ tɛ yen kana nin fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman pezeli dɔrɔn de bɛ se ka to ninnu bɛ ɲɛdɔn dɔgɔtɔrɔw fɛ walasa ka fɛɛrɛ kɛ joona a kana se ka kɛ kɔlɔlɔ ye den ani ba ma
n y'a faamuya sisan n ye faamuyali sɔrɔ o ka kuma ninnu na n yɛrɛ bɛna n gɛlɛya ni n cɛ nana an bɛna fɛɛrɛ ɲini n ta ninnu na sabula ne ma ninnu si kɛ baasi tɛ komi i tun t'a kalama i b'i jija i ka dɔgɔtɔrɔso matarafa i ka pezeli bɛɛ lajɛlen k'a kɛ cogo la i y'a faamu n y'a faamuya baasi tɛ ne bɛ na fɔlɔ aa i tɛ nemurubani dɔ ta ee ala e ko dun sa ee sali nana nin di ne ma nin ka ca ne ma dɔ t'a la sa i ɲɛ b'a la ninnu dɔrɔn de ka ɲi e ma koyi han o ye tiɲɛ ye nka n'i b'u dun i ka to k'u ko k'u jɛ pasi ka sɔrɔ k'a dun i y'a mɛn n y'a mɛn n ka dɔ ta sa komi i ko ten mɔgɔ tɛ ban hɔn na n ye kelen ta y'a mɛn ee aramata ko keleyabagatɔ ɲɛ tɛ foyi la yanni i ka fan bɛɛ kɛ pɛrɛnpɛrɛn ni sɔ ni makɔrɔni o tuma e ma nin muso dɔn wa ne tɛ nin dɔn
masa kɔrɔkɛ min bɛ so
kariba ko o muso de don araba a nanen don jiginni de la aw fɛ yan
i n'ale ni sali fana tun ka fara ɲɔgɔn kan ka ne ɲagari kɔrɔbɔ olu tun k'o fɔ ne ɲɛna dɔrɔn e tɛ lagalagatɔ ye wa n bɛ min f'i ye keleyaba in dabila i k'i mago don i den na awɔ n y'a mɛn ko den ka hakɛ ba fɛ o ye i k'i mago de don a la ka ɲa y'a dɔn n y'a faamu n'i y'o faamu o diyara n ye ni den ye sin kofɔ kuma o kuma i kan ka d'a ma wa ni kɔngɔ y'a minɛ wagati o wagati i kan ka sin d'a ma k'a ta sɔgɔma ka taa bila su la sin kan ka di den ma siɲɛ tan ni fila de o b'a to ba sin bɛ fa ka ɲa den b'a fa sɔrɔ a la a bɛ den mɔdiya a b'a kolo sinsin i y'a faamu n y'a faamu keleyaba in dabila y'a mɛn
ne bɛ na fɔlɔ awɔ k'an b'u fo y'a mɛn madame aw bɛ ka fɛn ninnu bɛɛ noté carnet kɔnɔ kɔni a bɛɛ bɛ ka sɛbɛn o ka ɲi kosɛbɛ bébé ça va madame a bɛ di i bɛ ka den ka boloci kɔni bɛɛ dafa ah, i jija i k'a dafa dɛ a ka ɲi den ma kosɛbɛ
a ni ce nba kori baasi tɛ somɔgɔw ka kɛnɛ alhamdulillah an ka dugulamɔgɔw kariba somɔgɔw dun kori baasi tɛ alhamdulillah nba a bisimila nba alhamdulillah ɛɛ masa naamu karimu y'an ka dugu alimami ye ɔ ne ni a nana ɲɔgɔn fɛ ka bɔ so awɔ aa o ɲana kojugu karimu kodi aw ma sɛgɛn sira fɛ dɛ alhamdulilayi ala y'an ni nakana an ɲuman bɔra an ɲuman donna n bɛ dugawu kɛ ala ka tɔgɔmaden bɛɛ lajɛlen ni nakana k'u don juguw kalo dibi la k'an kisi banbagatiw tɔɔrɔ ma ala ka jamana basigi ami amina ɛɛ masa naamu diinɛ tɔnba a n'a labonyabaaw u ye karimu wele ɲɔgɔnye sɛbɛlamaba dɔ la aa tiɲɛ na o ye ko ɲuman ye ee karimu i bisimila a kɛra ten n nana an ka ɲɔgɔnye sɛbɛlamaba min na Awɔ. n kan ka taa jigin dunanjigiyɔrɔ la nka kariba ko n ma ko n ka na jigin e ka so n b'a dɔn o ye mali kɔrɔlen ko ye Walahi. dunan nadon Awɔ. ala k'i se du Amina kɔrɔ yarabi. ala ka barika don i la karimu

k'aw kunnafoni k'aw bilasira ni taabolo ɲuman fɛɛrɛw ye min ka ɲi musow musomanninw ani den minnu si ma san duuru sɔrɔ hakilijagabɔ bɛ kɛ ni fɛɛrɛw ye minnu bɛ adamadenya sabati
aw ni ɲankuma an ka foli bɛ an filɛlibaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni aw ka jamukan sigilen n'o bɛ wele

ɲininkali damadɔ bɛ n bolo ka kunsin u ma ɲininkali fɔlɔ n bɛn'o kɛ nana la nana basi tɛ yen o diyara n ye nana mm. e fɛ nafa jumɛn de bɛ den ka kalanko la
ah, i ka ɲininkali diyara n ye mm. wa a y'an wele ka na aw ka plateau sanfɛ a diyara an ye yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ an dɛmɛ an ka baaraw la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ja la an bɛ yalala sigidaw la

nisɔndiya ka dɔn kɛ ka mɔgɔw lakunnafoniya dugu ka yɛlɛmali don dugu kow la i ka ɲininkali denmisɛnnin ka kalanko ni kalan ma sabati ni gɛlɛya bɛ a la kɛnɛya kalan tɛ jɛnsɛn ka mɔgɔw furakɛ ka ɲa k'u dɛmɛ o bɛ fiɲɛ bila kɛnɛya la o diyara n ye kosɛbɛ sɛki ɲininkali filanan n b'o tɛ mun i la e bolo nafa jumɛn de bɛ den ka kalanko la bon ne bolo nafa min bɛ den ka kalanko la ne bɛ se ka min fɔ ka da nana ta kan o ye denmansaw ni dugu ɲɛmɔgɔw a ye wuli a k'aw cɛsiri walasa kalan ka to jigiya ye min bɛ na ni kelenya ye cɛ ni muso cɛ ka na ni ɲɛtaga ni yiriwa ye ka basigi sabati o diyara n ye kosɛbɛ faamuyali sɔrɔla o la mohamɛdi kumakan jumɛn de b'i bolo walima ladilikan jumɛn de b'i bolo k'a fara i tɔw ka kuma kan i ye kuma di o diyara n ye kosɛbɛ ladilikan min bɛ ne bolo ka di o ye denmansaw ni dugu ɲɛmɔgɔw fo aw k'a dɔn ko kalanko y'an bɛɛ de kunko ye wa ni kalan ma sabati ni gɛlɛya bɛ a la mɔgɔw t'u sen don dugu ni sigida taaɲɛ baaraw la wa an ka nin baara in dalen tɛ arajoso ni telesow dɔrɔn ma dɛ ja yɛrɛ filɛ kɔfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ taga sigidaw de la ka dɔnkili ni dɔn kɛ ka mɔgɔw lanisɔndiya u bɛ se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ an ka baara in na cogo min na
o diyara n ye kosɛbɛ faamuyali sɔrɔla o la n b'a dɔn halisa aw bɛna dɔ fara cɛsiri kan kumakan laban jumɛn de bɛ aw bolo ka ɲɛsin jama ma
kumakan laban min bɛ anw bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma u ka yɛlɛma don kow la an bɛ ko dɔw kɛ an yɛrɛ kɔnɔ k'a ka ɲi nɔ ka sɔrɔ a man ɲi nɔ

aa i ni foli ka kan aa i ni dunan ladon i ni dunan topotoli kabini an ka alimami nana i y'i se k'a ye ka dilan ta ka matila dilan ka kunkɔrɔdonnan magaman ta k'o d'a ma ne b'a dɔn ni nin tora ka diya kun fɛ n ma da n'a bɛ segin so bilen koyi a bɛ taa so Aa, kariba kɔni Aa. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la i balimakɛ n'a muso Kosɛbɛ. i b'u fo n ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni bonya tɛ fila ye kelen ɲuman o kɛra ala k'a barika don Amen. nka ala ni e yɛrɛ sababu kosɛbɛ ala ka aw ka balimaya jidi ala ka barika don i denw na nka kariba ne nana ɲɔgɔnnajɛrɛba min na n'o banna ne bɛ segin an ka dugu la bari e yɛrɛ b'a kalama n ka misiri bɛ n kɔ n ka kalandenw bɛ n kɔ nka hali bi n bɛ dugawu kɛ a ye n ladonni min kɛ ala de b'a baraji dan dɔn ala de b'aw sara aw ye n bonya aw ye n karama u ye n to n danbe la silamɛya yɛrɛ ye nin de fɔ dunan ladon n'i b'a baraji dɔn i tɛ tulon kɛ a la
ɛɛ aramata e hakili la ko araba de ye masa muso sabanan ye wa
u m'a f'i ye ka ɲɛ o ne ye dosiyɛn de bila tasuma la k'a bilen ŋaɲaŋaɲa n ko n b'a da araba kɔ la yɔrɔ min na mɔgɔw ye n tɛgɛ minɛ n'o tɛ an filɛ kuma min na a kun tɛ kɛ tan o ɛ i bila ne nɔ la kɛ dutigi kuturu muso filatigi tilesen kuncɛ e bɛ n'i jɔ an ka du kɔnɔ n'i kɔnɔbara ye ko ne cɛ masa de ta y'o ye n'a kɛra e ye ne ye kɛlɛ min kɛ nin ka dɔgɔ e ta kɔrɔ subhanallah e kun bɛ fɛn kɛ mun ka jugu ni nin ye ne nɔ tɛ o hali bi ala ka hakili ɲuman d'i ma amina ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala ni yɛrɛ ko ye sa hali bi ala ka sabali d'i ma amina yarabi ala ko don amina